E sabali jɔn ko k'e ka na don ka dumuni ta yan nɔ
ayi bi ne ma dumuni kɛ fɔlɔ bi ma f'i ye kunu e ma na dumuni ta i yɛrɛ ye k'a dun yan sabali a kɛra wa a ma kɛ
kɔngɔ de tun bɛ ne la
kɔngɔ de tun b'i la sabali ne dun y'a fɛ k'i k'i yɛrɛ dɔn du kɔnɔ yan ko min bɛnnen don an denw na o ma bɛn i la dɛ mun e bɛ na dumuni ta k'a dun est ce que a dir'i ma wa walidennamɔ bɛ tan de hali n'i y'i yɛrɛ faga u ye u t'a dɔn i ye sabali dɛ f'i k'a dɔn k'i ba sara de koyi k'a tɛ na bilen fana i miiri i ka kokɛta ninnu i k'a lajɛ wa i k'i yɛrɛ dɔn ka fara a kan ɛɛ jigiba naamu sunjɛ naamu a y'a fɔ denmisɛnw ɲɛna k'u ka saridabaw dabɔ ka ɲɛ an'u ka cikɛdabaw k'a bɛɛ da kɛ lɛgɛlɛgɛlɛgɛlɛgɛ dugu dɔnnibaaw ye min fɔ ko ɲinan sɔmiya bɛ ja kosɛbɛ
tiɲɛ la o ye tiɲɛ duman ye o ye tiɲɛ ye yiriwa o ka di kosɛbɛ kosɛbɛ o ka di o ye tiɲɛ ɲuman ye aw kɔni a na kuma an ka denw fɛ koyi u k'u cɛsiri ɲinan kosɛbɛ yalasa gɛlɛya min bɛ o ka bɔ yen koyi min mɔnɛ bɛ ne la ne ka salon ta ye a lajɛ hegitari naani nka a bɛɛ kɛra misiw fana ye Hegitari naani kɔnɔ n'a fɔra ko ne ma foyi sɔrɔ bɔrɔ jugunin kɔ e kɔni ma foyi sɔrɔ denbaya bɛ cogo min cɛ ni barika bonya aa o la mɔnɛ min bɛ ne la bi yiriba e bɛ k'i ta lakali da tɛ se ka don ne ta la yɛrɛ ne ma pa pa ka pɔri pa pɔri sɔrɔ foyi foyi Kabi samiyaji tigɛra fo ka se bi ma ne bɛ balosan o balosan na n bɛ musaka ni fɛn o fɛn sɔrɔ min kan ka don du kɔnɔ min ni balosan tɛ kelen a bɛɛ lajɛlen bɛ ka don balo la a bɛ taa la sunjɛ ta y'a yɛrɛ nɔ koyi dugutigi n'i ma min kɛ i tɛ se k'o sɔrɔ dɛ sunjɛ bɛ samiya bɛɛ kɛ k'i da so kɔnɔ k'e ka fɛn sɔrɔ o tuma na dɔ bɛ mun na
fɛn o fɛn ma d'i ma yan kan'a ta k'a dun yɛrɛ o ma bɛn i la dɛ o bɛnnen don an denw de la i tulo bɛ n na ma kan'a fɔ ne ma ko ma i ba tɛ ne ye i ba bɛ dugu de jukɔrɔ i tulo bɛ n na yɛrɛdɔnbali kolon bilalen i teliya ka taga bɔ ne ɲɛkɔrɔ bi walidennadon nafa fosi de t'a la u bɛ sa de k'u denw to an bolo tɔɲɔ la hali n'i y'u ladon ka ɲɛ tɔgɔ duman t'i la

n'a fɔra ko baliku fila ye ko ta ko aw tɛ se ka ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ kelen k'u makari ɲɔgɔn na dugutigi
tiɲɛ bɛɛ fɔ man di sun e b'a dɔn jɔ sunjata y'a jɔ ɛ cɛ cɛ muso kanu ne ye nka a tɛ dabila
o tɔ muso ko kɛlɛ sen bolo Ɛɛ n'an ma fɛɛrɛ kɛ an ka fura ɲini ninnu ta in na nin ye ko min daminɛtɔ ye nin ye kabila ci ko ye dɛ
a bɛ nɔgɔya a bɛ nɔgɔya an bɛ kuma n'u ye
Ne ne kun bɔra yaala yɔrɔ la yan fɛla na

Den ka di ne ye sa wa a ka di n ye waati bɛɛ ka n den nisɔndiya la awɔ n wolodennin kɔni wali ta ko tɛ dɛ ne ta n ye mun kalo kɔnɔntɔn kɛ wa sabali dɛ ne bɛ ko da e kan du kɔnɔ n b'a yira i la cogo sugu bɛɛ la k'i ba de sara wa i bɛ taa di
kalanyɔrɔ la ne ko e ɲinɛ ma k'e ka gabugu furan ka daga sigi i y'a sigi yan Ah, a kɛra filanya ye kunu ne ko n k'e ɲinɛ ka yɔrɔ furan yan ka minɛnɔgɔ ko e y'a kɛ yan i ma tɛmɛ ka taa yaala la i sen kan ɔ bi tuguni k'e ka daga sigi e bɛna saki ta k'o yanga i kɔ la k'e bɛna taa kalanyɔrɔ la a kɛra filanya de y'a ɲinɛ n'i m'i kun n'a kala ta ka taa saki bila so kɔnɔ ka taa n ka daga sigi n bɛ fa bɔ fatɔ la ka don i la
A tɛ k'o ye ni n y'a fɔ waati min na de a bɛ k'o waati ne ko n k'e ka yɔrɔ filɛ ma furan i m'i ka manabaden ninnu fa i t'u ta ka taa saki bila i ka na n ka daga sigi ɲinɛ ka ko tɔ bɛ ka kɛ malobaliya de n'Ala sɔnna ma n bɛna n jɔ waraba sen de kan

Dɔgɔnin fɛnɛ bɛ sira ta cɛkolon aha mun b'i la i ɲɛ kumunen don dɛ i bɛ ka miiri ne de la e musokɔrɔba cɛjugu mɔgɔ bɛ miiri e la
o ye bi ye dɛ an ka bogotiginiya wagati est-ce que i b'a dɔn aa ne kun ye ko kira u b'a fɔ cogo di cɛw kun bɛ boli ne de nɔfɛ wa ne cɛ ka ɲi hali n'a ka sisan bogotigininw ye i tɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn de a fɔ dɔrɔn k'i bɛ ka miiri ne la mun b'i la ayi ne tɛ e cogo kɔrɔ ye o i b'i dogo ne de la a fɔ n ye mun b'i la
Ba Ɲele ne ye miiri ɲɛnɛmaya la ne tɛ taafan ni nafa fosi sɔrɔ a la ne ka diɲɛlatigɛ ne bolo k'a nɔgɔyatɔla don waati min na o bɛ k'a gɛlɛya kuma ye ɛɛ ɲɛnamaya yɛrɛ y'o de ye koyi waati dɔ la a bɛ nɔgɔya waati dɔ la a bɛ gɛlɛya n'a fɔra i ma kaban ko dencɛnin e kan ka dusu de ta k'i cɛsiri ka bi gɛlɛya kun walasa sini bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na o de kosɔn u b'a fɔ ko maa i bɛ don dɔ kɔlɔn sen don dɔ minnɔgɔ la nka a kana gɛlɛya in dɔrɔn lajɛ dɛ nɔgɔya fɛnɛ bɛ gɛlɛya in kɔfɛ o ye tiɲɛ ye nka

e ni Sunjɛ n'an m'a lajɛ a ka jisuma don ka kuluji la ko min daminɛnen filɛ aw fɛ nin a sera ban ye dɛ si bɛ ka kɔrɔba ka taa a fɛ n'a fɔra ko aw e ni Sunjɛ aw kamalenkɔrɔba fila aw ye o ye aw bɛ ɲɔgɔn kɔ kɛlɛ la han aw kan ka denmisɛnw ladi min na n'o y'aw cɛkɔrɔba sijɛw ka kɛta ye aa denmisɛnw ta bɛ kɛ cogo di sisan i ye cɛ fo Bɛnbaliya in filɛ ni e ni sunjɛ cɛ nin ni fu ma siri nin ko in dan na nin bɛna kɛ sababu ye ka fiɲɛ don aw denw ni ɲɔgɔn cɛ dugu dun ka sini sigi y'a den ye ni denmisɛnninw tiɲɛna a fɔ ɲɛtaa ko b'an ka dugu in kɔnɔ bilen a ka gɛlɛn wa aw y'aw jilaja dugu in tiɲɛni sababu kana bɔ aw la aw y'aw jilaja an ka kabila lanɔgɔli kana bɔ aw la sabu dugu in bɛɛ ye kabila kelen de ye e baliku fila k'aw ɲɛ tana kɛ ɲɔgɔn ye
han jiriba naamu i ye tiɲɛ fɔ ne ma kuma foyi de ye n ka kuma na min ye kuma gɛlɛn ye ɛɛ nka n'a fɔra ne kuma ko mugan ni tan i b'a fɔ k'i ye tasuma da da sunjɛ na
jigiba ne ɲɛ bɛ ko in na cogo min tiɲɛ yɛrɛ la jotigi kɔni a bɛ fɔ de ma ko ka sabali e filɛ nin bɛɛ b'a dɔn jo b'i fɛ nka i fana ka sabali sabali kuma na dɛ dugutigi yɛrɛ tun ye kɔrɔfɔ dɔ ɲɛfɔ ne ɲɛna k'a bɛna lajɛ ko ka ɲɔgɔn labɛn kɛ aw fila ka kuma la n'o kɛra min i jilaja i ta in ka bɔ o senfɛ a ti mɛn a bɛna wele bila aw ma jiriba n y'i ka kɔrɔfɔ mɛn i y'a fɔ cogo min na n'an taara dugutigi lamɛn min mana b'o la o na lakali bɔ ni ta in sera ka ban a bɛ diya ne ye dɛ aw ka taa sinɔn an bɛɛ an ka denmisɛnninw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ aw ti ne ba ka saya kɔfɛ mɔgɔ min kan ka don ne jigi kɔrɔ olu bɛɛ ye ne jigi tigɛ
kan'o fɔ ba kɛmɛ ye min fɔ ne ma bi ne ye miiri a la a bɛ kɛ ne kɔnɔ ne ka taa n yɛrɛ faga k'i yɛrɛ faga wa ba kɛmɛ ko ne ma k'ale ma tila a yɛrɛ denw baloli la kuma tɛ suw ta ma
n y'a faamu fili ye ba kɛmɛ sɔrɔ nka ba kɛmɛ ye muso de ye a bil'i kun na ko anw muso an bɛ kuma wagati dɔ la an bɛ kuma caman fɔ i bɛ taa sɔrɔ olu bɛɛ t'an kɔnɔ e min ye den cɛman ye e kan k'i ta kɛ lajɛli ani lamɛnli ka baara kɛ ni o ye ɲɛnamaya in y'o de ye kan'i ta ba kɛmɛ ka kuma fɔlenw fɛ i y'a faamuya wa ne bɛ ka miiri kuma in na ne laban n bɛ t'a fɔ ba ye ni o tɛ ne hakili tɛ ka lafiya kan'o kɛ dɛ o tuma e tɛ den cɛnin ne ya den cɛnin n bɔra ka min f'i ɲɛna sisan ale kan ka kuma lamɛn de ka ko lajɛ ka baara kɛ ni a ye nka n'i ko k'i bɛ t'a ɲɛf'i fa ɲɛna An bɛ bi la an tɛ sini dɔn dɛ

fɛn o fɛn ma d'i ma a to yen sa i ta tɛ han a bɛ a tɛ cogo la basi t'i la basi foyi t'i la anba ne yɛrɛ mago tun b'e la a bɛ waatinin bɔ i ko dege i fɔra n kɔ yen kosɛbɛ
i bɔra ka nakɔ ko kuma min fɔ dɛ awa awa awa awa hali bi o kelen don ɛ cogo di don n b'a fɛ k'i ci i ka taa kuma dugutigi fɛ a ka kuma fulakɛ molobali in fɛ
An fulakɛ wa kosɛbɛ mun y'e ni fulakɛ se ɲɔgɔn ma nakɔ ko la kun ale tɛ baara kɛ mun y'e ni ale se ɲɔgɔn ma kulubali
nakɔ sɛnɛ ka jugu nakɔ fɛn tiɲɛni ma o kɔni ye tiɲɛ baara in man nɔgɔ fulakɛ ka misiw kɛlen don ka nakɔ sɛnɛ nege bɔ ne sunjɛ la pewu kana nin fɔ n ka nin mɛn a ka haramuya a bɛ se ka kɛ ni e taara k'i bɛ taa kuma f'i fa ɲɛna sisan e ni ba kɛmɛ bɛ se ka kɛlɛ walima i fa ni ba kɛmɛ bɛ kɛlɛ n'o kɛra a bɛ fɔ ko jɔni ye muso n'a cɛ bila ɲɔgɔn na e tɛ wa kɛlɛ da tɛna bɔ e la kan'a to o k'i sɔrɔ dɛ i y'a faamuya a ka di n ye i ka nin ko b'i kun na i ye n ka kuma faamuya wa n y'a mɛn n yɛlɛ dɔɔni sa cɛkolo Hmm? ɲɛnɛmaya in y'o de o anw bɛɛ y'i jigi de maanifin n'i jigi karila dɔrɔn o y'i ka ɲɛnɛmaya bannen ye o de kosɔn u b'a fɔ ko eh, maa jigitan n y'a dɔn o tɛ balo ne yɛrɛ filɛ nin ye yan hali ni ma muso furu bilen e b'i jɔrɔ mun na bilen a ka ɲi ne kan ka dɔn kan ka mɛ se ka min kɛ n bɛ min kɛ n yɛrɛ b'a dɔn ayiwa
lajila ne ye n ka jasa fan dɔ dilan n bɛ taa sɔrɔ u ye fan wɛrɛ fara ne y'o dilan n bɛ taa sɔrɔ u ye fan wɛrɛ fara ka n ka tamati den tiɲɛ ne ka kɔrɔnfɛ gɔyɔ foronin

tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni aw sera ka kuma n'i sera ka se dugutigi ma aw ka kuma fulakɛ fɛ yalasa an ka se ka lafiya ne sunjɛ bɛ ɲini ka n sen bɔ sɛnɛ eh, nakɔ sɛnɛ a tɛ sen bɔ kun sabula n tɛ fɛ an ka kɛlɛ o n b'a dɔn i tɛ kɛlɛ n tɛ fɛ an ka se ɲɔgɔn ma fiyewu i tɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ ye i tɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ ye ɔ min b'an kisi ɲɔgɔn ma a ye kuma a fɛ

Ko mun bɛ yen? Ko mun na ko ɲinɛ e ma taa école la? Ɔn ɲinɛ ye min kɛ nin ye bi, hali sini ni ɲinɛ y'i ban ka ne ka ci kɛ, sibiri ka jan tori ɲɔgɔn ye ɲinɛ t'a da. Maa fɛn min e jo bɛ ɲinɛ la. E ne ne musokɔrɔbatɔ ka ci fɔ ɲinɛ ye, ɲinɛ k'i ban k'o kɛ. Ɛ ba de bɛ ka ɲinɛ ɲɛ jɔ mɔgɔ la, hali fɛn o fɛn ko ɲinɛ, a lajɛ o don fini ni sogo ko ba ye min kɛ bani, a ye sogo fitini de di ne ma k'a bɛɛ di ɲinɛ ma. Ee ayi i jɔ dɛ, i jɔ dɛ. I n'a fɔ ko ɲinɛ dɔrɔn de ye den ye. Ayi he he.
i fa de y'i fa ye n'i fa y'a da yɔrɔ min a dalen bɛ to yen dɛ e ka ɲinɛ ka ko to ne ma cɔ hali ni ɲinɛ nana sisan ni ne y'a bila ci min na n'a ma kɛ ɲiminɛ t'a ku turu ekɔli la ne de ko ten a tɛ k'ale ta ye o ne de y'a ba ye a bɛ kɛ ne de ta ye taji tɛ k'i hakili latigɛ o la yɛrɛ kuma dɛ n'o tɛ kɔni n b'a ye e y'o jateminɛ kuma dɛ ee tila i ka taa n ye dumuni sigi dilan kun kɔrɔ i ka ɲinɛ wele n y'a fɔ a ɲɛna n'i sen ma don du kɔnɔ yan ɲɔ a t'a tigɛ a nɛn kan mais ne bɛ n ko fɔlɔ i ko i k'i labɛn fɔlɔ i k'i n'a sɔrɔ kalan b'i bolo i k'o kɛ ni waati min ka di a ka dumuni kɛ ne ta tɛ sɔsɔ yan hali tasalen lankolon filɛ nin ye ne ko ɲinɛ k'a fa a m'a fa kankɔrɔbɔli tɛ yan cɛ min bɛ n sen fili ɲina kɔnɔ ɲina walahi ɲina ka bataradenya kɛ a tɛ kɛ ne na o a fa tɛ yan o fa bɔra o musokɔrɔba bɛ se ka to kuma la tile kɔnɔ i bɛ min fɔ o tɛ kɛ ka ka yɛlɛ n da kan o la ni n kumana waliden dɛ n ka n kana kuma

E sunjɛ yiriba taara nakɔ la koyi ko baw y'a ka nakɔ yɔrɔ dɔ fara k'a bɛ t'o fara ɲɔgɔn kan baasi tɛ a o ɲɛna n'a nana ko ne fɔra ko ko mago b'a la k'a ka n sɔrɔ so e mago b'a la kosɛbɛ o ka di kɔni a ka di
a ka di cila dɔ de bɔra so kɔnɔna an bɛna o kuma kɛ ni ala sɔnna k'a ka n sɔrɔ so n'a nana dɔrɔn n bɛ ci f'a ye a b'i sɔrɔ yen ni ala sɔnna i b'a dɔn dɛ kori dangaden ma taa f'a fa ɲɛna ko minnu tɛmɛna ne ni ɲɔgɔn cɛ ayi ne tɛna yɛrɛ sɛgɛn o bɛɛ la yɛrɛ hali n'a y'a dɔn kɛ o y'a kunko de y'a bolo ne ka foyi de t'o la n'a digir'u la kɛ a bɛ taa muso dɔ furu min bɛna a den mara ne yɛrɛ ma se ka n ta mara kuma tɛ ko ka su ta mara ne tɛ se walayi ninnu yɛrɛ de y'an tɔɔrɔ walayi u ye n tɔɔrɔ n cɛla du kɔnɔ n tɛ lafiya n tɛ fɛrɛ fɛrɛ aw kɛra kunko de y'anw da la aw kɛra doni yɛrɛ de
ye umu du kɔnɔna don baasi tɛ yen alhamdulilayi an yɛrɛ bɛ yan baasi t'an na ɛɛ musojɛ An denmuso sera an ma ko bi k'i ma sɔn a ka taa kalanyɔrɔ la tiɲɛ la a fɔli min ye n ye a digira n na dɛ a ma diya n ye fiyewu
eh, ne ma sɔn a ka taa kalanyɔrɔ la kun min na a m'o f'e ɲɛna ayi n m'a ɲininka o la eh, Umu i b'a dɔn i ni ne ka jɛ bi ko la jɛ tɛ
ne bɛ ɲinɛ ci ɲinɛ bi ban ne ka ci ma O ka kan wa? Kunun ne ko ɲinɛ ka yɔrɔ furan ka minɛn ko. Ala min ye masa ye, ɲinɛ ma sɔn. Bi tuguni ko ɲinɛ ka gaso furan, n ka daga sigi a kan, ɲinɛ ma sɔn diɲɛ kɔnɔ. Ne bɛ bali mun na? A yɔngɔnen bɛ ne ɲɛ ni sac ye kalanyɔrɔ minɛnw ye k'ale bɛna taa kalanyɔrɔ la. Ne fana ko n'a ma ju ta k'a kun n'a kala ta ka taa sac bila ka taa ne ka yɔrɔ furan ka n ka daga sigi, n bɛ fa bɔ fatɔ la ka don a la. kabini ne de y'o fɔ a ye sac da mɔgɔ si n ko ɲinɛ e ni baara jugu sagoya kɛ cogo min i ɲɛ kun tɛ se ka da an n'o kɛ sa o tiɲɛ don a ye mun kɛ a ma ɲa dɛ nka mɛ e fana ye mun kɛ a ma ɲa dɛ ne ye min kɛ a ma ɲa cogo jumɛn na sabula denmisɛnnin de don n'a m'i ka baara kɛ a n'a tɔɲɔgɔn y'u labɛn k'u bɛ taa kalanso la i kan k'a to a ka taa ka na n'a nana i bɛ mun k'a la i b'o k'a la kunu a y'o de kɛ a taara bi tuguni a y'o kelen kɛ n'i ye nin n'i ye nin k'a la ni nin digira a la kɛ siɲɛ wɛrɛ ni ne ko ɲinɛ nin ta ka bila yan a bɛ wuli kɔrɔ k'a ta ka bila yan a tɛ s'a ka kalanyɔrɔ ɛri ma
e hakili la a bɛ kɛ ten tɔ nka denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ o tɛ don u hakili la dɛ u b'a miiri k'u ko man di i ye de U b'o de bila u kun na u bɛ n'i juguya minɛ gansan tiɲɛ yɛrɛ la Musojɛ a man di n ye i ka den in minɛ ten tɔ don wɛrɛ n'a y'a kɛ a fɔ a ɲɛna taa kalanso la ka na n'i nana n'a nana wagati min na min ka di i ye o k'a la siɲɛ wɛrɛ kana nin k'a la dɛ a ni ɲɛji de sera ne ma yan n dusu tɔɔrɔlenba de don a ko la ee a tɛ dusu bɔ koyi o fila tɛ kɛ Ayiwa basi tɛ ne kun nana o la n bɛ taa n ka baara la k'an b'u fo wa i n'a fɔ kɛ fɔ a kɛra fama ye dɛ i sigi a taara di mɔgɔ da ɲinɛ donc ne bɛ n ka kuma fɔ e ɲɛna so kɔnɔ yan e bɛ yaala k'a fɔ ne jɛɲɔgɔn ye ko ne y'e bali ka taa kalanyɔrɔ la han ɲinɛ e sɔnna ci ma ne bolo wa ne ko ɲinɛ e ni ne bɛna kɛ fila ye de wa han ɲinɛ ne bɛna kɛ fila ye han a jɛ dɔ a jɛ dɔ i sigi ka ɲa i bɛ ka i bɛ ka i i i halaki sani k'i fa na sisan taa tiɲɛlen manamana mɔgɔ mɔgɔ min bɛ yaala dugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ ne bolo ma da i kan o o o o muso ye ne ye e ɲinɛ sabali ni ne ye ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yir'i la a ma a a tɛ kun i la dɛ
Ana. Ana. Eh, kamu sama-sama.
Ma, ma bɔra. K'ale bɛna taa ci dɔ la dugu la. Ko dugu kɔnɔ wa? I ba ka nin yaala ko in. Han! Muso yɛrɛ sen tɛ ja. Nka a bɛna n sɔrɔ. Ba.
Naamu. Ne yɛrɛ kun ɲinɛna o. E bɔlen kɛ. Ba Sunjɛ fɔra e kɔ yan koyi. Ee Sunjɛ ka fɔ ne kɔ? a ko cogo di a ni ma kɔni tun bɛ kuma la ne t'a dɔn u tun bɛ ka min fɔ dɛ a kɔni fɔr'i kɔ yan aa
ayiwa n'i ba nana n b'a ɲininka

o tuma ni samiya donna jɔn b'aw ka ci kɛ sabula e filɛ ka nin tagama fitinin kɛ e sɛgɛnna ni samiya kɔni donna e kɔni tɛ cikɛw la
kana jɔrɔ o la ni samiya donna ne ni n fa bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ci kɛ e bɛ ka jɔrɔ min na ne y'a faamuya a b'e kɔnɔ ko an ye yɔrɔ min tagama k'a ka jan k'o de ye ne sɛgɛn ayi o ma ne sɛgɛn kabi surɔ ne ye dumuni min kɛ fo sisan ne ma dumuni wɛrɛ kɛ o kɔ kɔngɔ de bɛ ne la ta ɲinɛ ba saya ka jugu dɛ ne ye miiri ne bɛ ka kelenna ko minnu kɛ ne ba kun bɛ yan ne ni n ba kun kan ka fɛn fɛn kɛ ne kelen de bɛ k'o bɛɛ kɛ sisan tiɲɛ yɛrɛ la ba jɔra a jɔyɔrɔ la n mago bɛ fɛn fɛn na a b'a bɛɛ kɛ n ye wa a bɛ k'an bilasira wolofa wolofa kan ka fɛn fɛn k'a woloden ye a bɛ k'o bɛɛ kɛ n ye nka an ka du dumuni ko o de bɛ ka ne jɔrɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ filɛ kalan min na ne ma d'a la ne bɛna se ka kalan in laban ee eh, munna kana kɛ dɛ
e yɛrɛ k'a jateminɛ n'a fɔra k'i bɛ nin miiri baden ninnu na i ka taa kilasi kɔnɔ monsieur ka explication fosi yɛrɛ de tɛ to ka don ne kunkolo la wa ne ye miiri dumuni ko la ba kɛmɛ bɛ ka ne sɛgɛn dumuni ko la cogo min na ala dɔrɔn de b'a dɔn eh a fɔ bantantigiw bɛɛ bɛ tan ba tɛ minnu bolo olu bɛɛ bɛ tan eh ala
sabali e k'i bolo da i dusu la jɔn ni ma sa bɛɛ bɛ k'i la e ka sabali
n y'i ka kuma faamuya an tɛ taa
i lafiyara an bɛ se ka taa sisan